Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m ụnụ. Onye ụnụ na-anụ onu ya bụ Lọlọ Akụsinachi. Asị m ya dịrị ụnụ na mma, ọfọ ogologo ndụ ka m na-ayọ n'isi ụnụ na isi ezinụlọ ụnụ. Ee, ụmụnne m, o nwere ihe bupụtara m ilo tata m ji wee sị ka m bịakene bịa gwa ụnụ okwu. Nke m ma na ọtụtụ n'ime ụnụ ga-afụgo ihe onyonyo ka ọ na-agagharị ebe ọbụla. Nya bụ maka ndị afụberọ ka m gosikene ụnụ nwa obele onye nke a na-akpọ onye nke si ee eh, na mpaghara Yoruba sị na afa ya bụ ee eh, ee eh, Grandson ya maka ndị afụberọ ka m gosikene ụnụ nwa obele ka ụnụ fụchabi This is a warning to the Igbo people living in Yoruba land. We're giving you a 48 hours

We don't want any Igbo national anymore in Yoruba land. Ehe, ndewonụ ụmụnne m ama m na ụnụ ekirigo nwa obele wee nụ ife onye a ji ọnụ ya wee na-asịtọghalị nke bụ eziokwu ụmụnne m bụ na ọ bụrọ tata ka anụmanụ a bido wee na-asịtọghalịsị ọnụ mana Ihe niile ọ na-asịgheli izizi, mụnwa ada enebali ya anya chaa maka na afụrụ m onye a dịka onye na-achọ ka a fụchata ya. Ihe ọ na-apụta wee na-eme nkọgheri bụ nnọọ ka a fụchata ya maka na ihe m ji wee fụ ya ka onye na-achọ ka a fụchata ya bụ na onye a bụ onye nọ na mba ọzọ n'ofesi na be onye ọzọ, ndị ahụ wee rapụ ya o wee bili wee bisalịa arụ. wee nwee ihe niile mmadụ nwere ike inwe melie o wee nọdụ mma mere o ji wee nwee ike ọ pụta ọ nọtuo ana maka na ihe niile zuru ya oke ọ nọtuo ana ọ na-asịtọgharị ọnụ mana n'agbanyeghị na m fụrụ onye a dịka onye akala ogoli onye nkwugheri o nwere ụfọdụ ihe ga-abụ o mekata onye ahụ echebara onwe ya echiche onye ahụ echebara onwe ya echiche maka na ihe a abụrọ izizi anụ ọfịa na-abụ ọ pụta ọ sị ndị Igbo ụnụ ga-ana ụnụ ga-ana enyere m ụnụ abanị one dị otu a ka ụnụ naa maka na ihe ọbụla mechaghalụ na mpaghara Lagos anụmanụ anọdụ ebe ọ nọ n'etiti be ya n'ime ụnọ be ya ebe ọ nọ na ofesi na be mmadụ ọ nọdụ n'etiti ime ụlọ be ya ọ nọdụ ana maka na ihe onyonyo dịịrị ya o nwere ike iji wee na-akọgheli ọ nọdụ n'etiti ime ụlọ be ya na be mmadụ ọ na-eme nkọgheli maka na ihe ọbụla anụmanụ anụ eburugo ihe ọbụla melu nnọọ na obodo Lagos o weli ya bo ndị Igbo wee nwee ọnụ wee na-akọgheli ya ụmụnne m ka a na-akọgheri nkọgheri niile a achọrọ m ịtụchanyala onye a anya maka na m achọrọ inye ya ihe ahụ ọ na-achọ ọ chọrọ ka afụchata ya mana mụnwa achọrọ inye ya mfụchata anụnwa ọ na-achọ mana ị mago na o nwere ka a ga-esi wee na-ekwu maka ụmụnne gị ọ na-agbali gị obi maka na ihe onye a na-akọgheri nne gị ọ na-agbali m obi m wee sị ka m pụtakene tata ka m gwakene unu okwu Ya ka m ji wee sị ka m jụkene unu ụmụ Igbo ugboro one ka ihe ga-eme unu unu wee mali ife ugboro one ka ihe ga-eme unu unu wee mali ihe ebe ọbụla ihe melụ a kpọba unu afa unu naba unu naba ihe mee n'ugwu a kpọba unu unu naba unu naba ihe mee na eh, eh, na Lagos a kpọba unu unu naba unu naba nekene ee eh, ihe ndị mmadụ melụ maka na mmegbu ndị uwe ojii na-eme ha na ọ dịrọ ha mma ndị niile wee pụta ma Igbo ma ndị ugwu ma ha nwa bụ ndị Yoruba na onwe ha sef o nwerọ onye apụtarọ onye ọbụla pụtara wee ka e tikọlisi obi ọnụ ka e wee kwuo ka ihe ga-esi wee dị mma ka ndị uwe ojii wee na-emete ndị be anyị mma ọ ya ka anụmanụ sị na afa ya bụ Grandson ka ọ sị na ọ gịnị ka a na-akpọ ya wee bịaziri wee bịa bodo ya ndị Igbo wee sị ka m gwakwa unu ụmụ Igbo a sị na amarọ m ka e si atụ inu anụnwa na nwatakịrị na-agba gịnị nwa gịnị nwa gịnị nwa na o nwere ihe na-akụli ya egwu maka na onye ekwukarịghị ihe anụnwa unu nyochakwa ihe enyocha o nwere ike o nwee ndị na-akụrụ onye a egwu wee na-agwa ya ihe ọ ga-ekwu ihe ọ ga-ekwu kịta onye ọbụla na-ewe ya asị eh, na onye anụnwa bụ onye na-eme mmehie na-ekwu nkwugheri na-akọ nkọgheri mana unu amarọ ndị kwụ ya n'azụ kwụsie ya ike wee na-asị ya na-akọ maka na ụdị ihe dị otu a ka o si ebido onye a pụta ọ kọgide kọgide tupu ị mara ihe na-emenụ maka otu anụnwa isi ya ezuru oke otu a ka esi nwekwe ndị dị ka ya rie nne isi ha ezuru oke tupu ị mara ihe na-emenụ ndị otu ya ahụ dịkwa ka ya isi ha ezuru oke ebido buru ihe a n'isi wee bido mmegheri ya ka m ji wee sị ka m jụọ unu ụmụ igbo kedu mbọsị unu ga-ebido dozibe be unu Kedụ mbọsị unu ga-ebido dozibe be unu? Maka na unu abịago n'ana Yoruba wee dozisiere ha be ha, kịta ka ha ma na unu ga-ana. Neke n'ime obodo niile ime obodo niile dị n'ana Yoruba, ana niile dị na Legọs ma ndị ndị okirikiri dịcha ya na okirikiri ime obodo enwere onye manụ. Ya ka unu bịara unu alụchisigo ebe niile, gosi ana niile dị ọp- ihe niile ha na-eme unu. mana unu gosiri ana niile dị na mpaghara Lagos jide ha ncha niile wee meghesie kịta anụ a na-asị unu naba unu naba ma be unu dị ebe ahụ ime ọhịa niile dị na be unu o nwere nke unu na-edozi unu pụta unu dozisiere ha asị unu naba kedu mbọsị unu ga-ebido dozibe be unu o rubere mgbe unu ga-ebido wee nebara anya na be unu nnukwu ahịa niile unu na-alụsị na obodo ndị ọzọ na-alụsị ebe niile o rubere mgbe unu ga-eje lụ nke unu ọ ya bụ a sị ụnụ naba ụnụ na-ana o nwee ihe ụnụ chị nya ihe m na-agwa ụnụ bụ na taa bụ gboo unu tete n'ụla unu bido kịta bido kịta anụnwa na ọ dịbero njọ tetenụ n'ụla ana juru n'ọnịcha ana juru n'ọka ana juru na mpaghara igbo niile ana juru na aba dị n'owere dị n'enugwu dị ebe niile ime ọhịa niile ahụ ọ na-abụ ụnụ na-agba isi ọnịcha na-eje owere ihe niile anwa bụ ana jekenenu jee gobenie jee dozibenie jee binitenu meghebenie ka unu si wee meghesi ya na legos ka ha nwa bịakene na be unu wee bịa na-azụ afịa ha afịa niile ahụ unu nọ na legos azụ ọ bụ na ụnụ ama azụnwu ya na be nke ụnụ kedu nke bụ na ebe ọbụla emeri ha sị ụnụ naba unu bido lụwa lụwa lụwa lụwa lụcha mgbe ahụ ha cheta na ụnụ abụrọ mmadụ mgbe ahụ ha cheta na ụnụ ga-ana emegha na ihe achụnasị unu nasịsị unu ihe unu nwere kedinu mgbe ọ ga-eji ugboro one dịka unu na-afụ ndị yoruba gịnị na gịnị ka ndị yoruba lụgoro n'ana igbo gịnị na gịnị ka ndị ugwu lụgoro n'ana igbo ha bịa n'ana igbo ha pụta ha akụọ bacha nọrọ ebe anwa wee na-eme na-azụ ihe niile ha na-azụ ha na-azụ ego niile ha na-azụ na ha na-ebu na be ha o nwere ihe bara uru ha nwere ike iji ya wee lụta n'ana Igbo ma ụnụ nwa bụ ndị kpọrọ onwe unu ndị ma ihe unu pụọ na be ha unu alụọ lụọ lụọ lụọ manshọn lụọ nta lụọ imo ọ dị unu ka ọ bụrụ na unu doziri be unu ọfụma o nwee onye pụtara na o nwe nwe obere ihe merụnụ ọ sị unu naba be unu onye ahụ ama anwa anwa maka na ha amago ọ bụ na ha ma na be unu dị mma na onwe ebele ihe mere unu ha sị unu naa unu ncha anasịa mana ha enego unu bido n'isi netu unu n'ana fụ na o nwerọ ihe unu chị na o nwerọ ihe unu chị na ihe niile unu chị bụ na be ha na asị unu kịta unu kunie Ụfọdụ n'ime unu nesie anya ego unu niri n'ana na be ha na obi ama nkwe unu. Maka ọ bụ na unu na-eme ka ha unu pụta unu ewere nwa obere chịsalụ ha ebe ahụ ego unu na-azụta unu a na-achịna ya na be unu onwedị onye n'ime ha ga-emeghe ọnụ sị unu naba mana ha enego anya na enu na ana unu bụ na be ha ka unu na-eni ya ha marụ na ọ bụrụ na ha sị ụnụ naba ọ na-agbawa ụnụ obi ya ka o ji abụ ekwugharị ọnụ asị ụnụ naba ma nke ụnụ metere ma nke ụnụ emeterọ ebo ụnụ ya sị ụnụ naba ugboro one ka ụnụ ga-ama ihe ugboro one ka ihe ga-eme ụnụ wee mara ihe ụmụ igbo asị m ka njụkene ụnụ emere ụnụ ihe eme emere ụnụ ya eme ugboro one ka ihe ga-eme ụnụ na-amara ihe emere unu ya eme ọ gịnị bụ ihe a ụmụ Igbo ka njụ ụnụ ọ gịnị bụ ihe a kedụnụ ihe ọ bụ emenụ a na-ekwu na unu nwa kacha ndị a wee mara ihe mana omume unu a na-egosi ntụgharị ndị nwanụ ụnụ na-akpọ ndị amarọ ihe nekenenụ ka ha si ebi gwanụ m gụtanụ mmadụ one n'ime ha bịarụ na mpaghara be unu wee bịa bịa rụọ nnukwu ihe wee na-enye ụmụaka Igbo ọrụ onye n'ime ha one na-abụrọ ọ bụrụ na ha bịa n'ana Igbo ha na-azụ na-akpata ego ha na-akpata ego ha na-achịna na be ha were na-edozi be ha were na-arụ ihe ga-enye ụmụ be ha ọrụ mana ụnụ pụta ma ihe niile unu na-eme na be ha still obi adịrọ ha na mma mana ụnụ achọrọ ịma ihe ụmụ Igbo makenenụ ihe biko nụ ụmụ Igbo makenenụ ihe biko nụ na ọ na-agbawa m obi ọ na-agbawa m obi dị ka nne ma m na-anụ ọtụtụ ihe dị otu anụwa ọ na-afụ m ụfụ n'obi ee biko nụ ka m hapụkene ikwu ka o si dị m n'obi maka na ọ nụwago m ọkụ n'obi ọzọ kịta anụwa nkwuo ihe m ekwesịrọ ikwu nkwuru ọnụ nkwuo alụ nya ka m hapụkenenụ ebe anụwa mana ihe m na-asị ụnụ ụmụ igbo matanụ ihe matanụ ihe na site taa dịba dịbara gboo oge agaberọ matanụ ihe jee dozienụ be unu dozienụ be unu ọ ya abụ ọ bụrụ na o su ka otu anụnwa nwere onye emere ga na-egbu iku na iwe na-abịa ọtụtụ n'ime unu egbufugo unu gbufu unu ihe eji wee gbufu unu gịnị maka na unu negide anya nechaa ihe niile unu niri na be mmadụ a na-asị naba ọ na-efu unu n'isi kpakakpaka obi ama kwe unu ịhapụ ihe unu niri mana ị rụọ na be gị onye si gị naba i kunie buchala akpa gị na-ana bikonu site taa dịba dịbara gboo bikonu igbo mata na ihe ee igbo bụ igbo ekenekwara m ụnụ ọzọ ya dịrị ụnụ na mma ndụ mmiri, ndụ azụ, ọfọ ogologo ndụ na arụ isi ike n'isi ụnụ na isi ezinụlọ ụnụ. Ka ọ dị mbọsị ọzọ, ndewonụ.